the dc mwana woopsa kwambiri amene ndimangowayimirira amalawi mosagudwa ine ndi osiyana ndi anthu ena ngati alipo ena amene amapangira activism iyi chifukwa cholandira ndalama ndiye kuti ndi iwowo ndi ine ndife anthu osiyana kwambiri Ine sindimanyumwisidwa. Anthu ambiri akhala akundiyimbira mafoni week imeneyi kunena kuti a Kalindo, ayankheni a Ken Msonda, ayankheni ma activist ena amene akunena za inu kunena kuti inu ndi Namiwa munapita ku mwambo wa pac mutatumidwa ndi chipani cha dpp. Its just a wastage of time kumawayankha ngati anthu amenewo ngati a Ken Msonda ndipo ine a Ken Msonda ndikamawaona ndimawaona ngati munthu wolemera amene anagulitsa grocery yache komanso ndikukhala mulonda pompo. Ine sindingawayankhe a Ken Msonda chifukwa ndikuwadziwa bwino strength yawo ndi ma failures yawo. Ndi munthu womvetsa chisoni kwambiri. So inu a Malawi tatiyeni tizingochita forge ahead tikamakuimirirani chonchi koma osakhala kumalimbana ndi nkhumba. Munthu ukamamenyana ndi nkhumba imakondwa ndi nkhumbayo chifukwa ili m'nyumba mwache. Choncho ife we should forge ahead zinazi tikamamva kukuwa kwa galu wina aliyense pa ulendo wathu sitikafika mu dziko lomvetsa chisoni. limene muli atsogoleri okuba okhaokha and ati akufunanso 5 years ina abale anga a Mkweri musamale kwambiri mmene alili mavuto muno mmalawi kukampasanso ameneyi 5 years ina ndiye kuti kumalawi kuno kuzayaka moto kwambiri and penapake ndi pamene ndaziwa ine kuti andale ndi afiti chifukwa mmene alili mavuto muno mmalawi Winanso sangamafune kumachita seek 5 years ina, term ina yokuti azuzire anthu. Ndipo munthu wazuza anthuyo sizinachitikepo. Ku Malawi kunoko kumakhala ngati si kwathu. Even olo sugar amene mukamufufuza sugar yo, sugar ena madera ena afika 7,000. Chikhalirenicho tili ndi ma company angapo akupanga sugar muno m'Malawi. ukamufufuza sugaryo akumanyamulidwa mma truck mwa chinsisi ndikumakagulitsidwa maiko akunja ngati ku Kenya ndi ku Tanzania. Izizi zikuchitika ndithu at the watch of our policemen amene asanduka tsopano a ndale, at the watch of a Malawi army amene asanduka tsopano a ndale akukhala ngati ndi ma regional chairman a chipani cha mcp instead of working professionally. alowano ndale. Nkhani zathu za lero zazikuluzikulu ndi zokhuza chenjezo limene likupita kwa inu a Malawi, chenjezo losamala kwambiri makamaka mwezi umenewu wa June. Musamale kwambiri makamaka posamalira mizimu ya anthu amene anamwalira. Mizimu ya anthu omwalira timakhala nayo ndipo mizimu ya anthu omwalira ndi yoopsa kwambiri. chifukwa imakhonza kutipasa temberero ngati sitisamala komanso kutipasa mwayi. Koma mwina tisanafike kumeneko nafuna ndikuziwiseni inu a Malawi nonse kunena kuti chichitikireni Cyclone Freddy anthu a ku Stella Maris ku Blantyre, Green Corner, ku Ntonda, Mpemba, Chazunda pakana Milale alibe madzi okumwa, Chichitikireni Cyclone Freddy 3 years now madzi a m'mipope saatuluka kumeneko. It's not only Green Corner, Stella Maris, ku Ntonda, Mpemba, Chazunda kapena Milale. Kulinso madera ena amene anthu akuvutika kwambiri. Koma lero tikufuna tikuziwiseni za ku Mpemba mu mzindatu wa Blantyre, za ku Green Corner, za kwa Chazunda pakana ku Milale anthu akudalira madzi a m'mijigo. Ngati m'manyumbamu mukutuluka madzi ndi masiku ochepa chabe mwinanso olo 30 minitsi simatha. zinthutu zafika povuta kwambiri mmene avutiranso magesi magesi akuzima yeti kunja kuno kulibeko mvula magesi akuzima a escom sakuulula kapena kunena chimene chikupangisa kuti magesi azizima andi ndizomvesa chisoni kunena kuti mu mzinda wa blantyre anthu akulandira mabilu Ena akulandira 500,000, ena akulandira 600, ena 1 million, ati akutchajidwa ati, ati charge ya mapaipi kuchokera ku Blantyre Water Board and anthu kumeneku sakumwa madzi. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti tili ndi kampani imene iyi ya Blantyre Water Board imene ikuzuza anthu madera amenewawa madera a Stella Maris, Green Corner, Mpemba, Chazunda pakana ku Milale. Even apolisi amene ali ku Milale ali pa mavuto koopsa chifukwa m'manyumba mwawo munasiya kutuluka madzi kalekale. Yeti tili ndi boma limene atsogoleri aja akupanga matama, tili ndi CEO wa Blantyre Water Board amene angopanga madilu limodzi ndi a- a- akuluakulu amene a, a board angopanga madilu kuzuza even anthu awo antchito ena ndi a southern region water board pakana anthu amene amagwira ntchito za temporary pakana lero sakuwalipira anthu akuzunzika koopsa malo osiyanasiyana anthu akuzunzika even ku ESCOM ko awapatsa ati even 5 percent ati salary increment kodi tu abale anga tu tizionatu masankhasankha athuwa tiziona tinkaona ngati tikuchenjera koma tinkazitengera masoka chifukwa anthu m'malawi muno akuzunzika so musamangowaona anthu atavalavala kuchokera ku dera limeneli la ku Stella Maris kuchokera ku Green Corner ku Ntonda Chadzunda uyo pakana ku Mpemba kapena kutsika kumusi ku Mirale anthu akumeneku akuzunzika kwambiri andi anthu akuberedwa ndithu iyi ni nkhani imene omenyera maufulu akanawona kuti kodi anthu Another right yawo ndi chani? Right yawo ina ndi yokhala ndi madzi a ukhondo koma lero madzi aja sakubwera, Blantyre Water Board ikutenganso madzi mwa ma deal ndikumapereka kwa anthu olemera okhaokha a dera limenelo koma anthu osauka sakumwa madzi. Nkhani yanga ya lero yaikulu ndi chenjezo limene likufunika lipite kwa bambo Muchopwi. a ku Kasiya, amene anali ahedimasitala a pa Namulenga nthawi imeneyo. Ndi ahedimasitalabe pakana pano koma akufunafuna ati asankhidwe tsopano PEA. Ahedimasitala amenewawa anali ndi deputy wawo wotchedwa Sauli amene anamwalira pa ngozi ya njinga yamoto mu Likhubula forest njinga inamenya mwala. Koma chodabwitsa n'chonena kuti Pasukulu pamenepa a Saulowa amakondedwa kwambiri kusiyana ndi Che Muchopwi a ku Kasiya. Atamwalira munthu deputy headmaster yi, Che Muchopwi sanakhale olo ndi mtima woti apite akaone malo amene anamwalirira anzawo ndi anzache paja anakwezana ndi anzache pa njinga ya moto ankapita ku Phalombe nde anakhota mu forest mu kuti aone zina ndi zina, pobwerera ndi pamene amamenya mwala ndipo anamwalirira pompo, ndipo anagona konko ku forestiko, chifukwa ati kunali kokhwithima kwambiri, analephera kukaisakasaka njinga, pakana maliro anapezeka tsiku lina. Izitu zinachitika ku Mulanje ku Likhubula Forest. Che Muchopwi sanaganize kuti olo angopita akangowona, akathandizane nawo search, pakana anapita ndikumakalankhula pa Mzati FM Che Muchopwi kunena kuti ndi mmene zamvekeramu tachita suspend searching ya deputy wanga chifukwa ku Likhubula forest ndikokhwitima. Chodabwitsa nchonena kuti ankadusadusa kumapita ku Phalombe kumadusa momo koma opanda mtima okuti akhotere ku forest ko akaone kuti kapena nzangayi zinayenda bwanji. Ayi ndithu olo maziphunzitsi ena apasukulu imeneyi sanayerekeze kumapita kumenekoku kumakaona kuti akaone pamalo pamene panafera anzawo chodabwisa nchonena kuti papita tsopano one year chimwalilireni Sauli ku Likhubula Forest lero che Muchopwi atengana ndi anzawo ndi gireda ndikukakonza pamalo pamenepa ndikumakachitapo kiriye ndikumakanena kuti atafuna azapangepo mapemphero komanso osachita konzati akubanja izi ndi zimene anthu adabwa nazo kuti che Muchopwi akukasiya chakuchitikirani ndi chani cha anthu akudabwa kuti kapena inu mukuziwapo chani che Muchopwi a headmaster amene mukufuna upeya kuti tsopano mufuna muchoke pa, pa uheadmaster mukafike pa upeya ngati mwalephera kugwira ntchito olo kungomusamalira anzanu mmadusa pompo ndikumakaona mitengo ndikumakakwera kumapita ku phiri la mulanje ndikumadusa pompo malo amene anafera anzanu lero mwatenga ma gireda che Muchopwi ndikumakakonza pamalo paja ndi cholinga kuti ati mupangepo mapemphero komanso mapempherowo osaziwisa abale ake a Sauli ochokera kwa Namazoma ku Mulanje osaziwisa kodi cholinga chanu ndi chani kapena iye ayi ngothamanga kukangwauza anthu ena ndi ena kuti a ine ndikufunatu ndikapange pajapo ndi gireda ndiyikepo mapemphero pa phiri limenelili mu forest imeneyi ya Likhubula ayi ndithu Izi ndi zodabwisa. Izi ndi zofuna ndikuchenjezeni nonse amene muli nawo che Muchopwi kunena kuti mizimu ndi yoopsa. Mzimu ukakhala kuti sunachite rest bwino, mzimu ukamwalira, munthu akamwalira um, a, a, a, a, a, ali ndi nkhawa, ali okwiya, mizimu imaopsa, imakhoma, imakhonza kupanga zinthu zokuti ndikuononganso ngakhale anthu ena amene ali moyo. Ndofunika tizisamalira kwambiri. Apa zikungoonekeratu kunena kuti anthu ife sitimakondana muno m'Malawi, timakondana anthu ife tili moyo, chifukwa akanakhala kuti anthu ife timakondana ah, mmene tili, tili, tili moyo, bwezi pano che Muchopwi asanapange zimenezi. Che Muchopwi ndikufuna ndikuchenjezeni kunena kuti kuchokera lero kupita pa 10 June kapena ku pa 12 June ngati simusamala muno m'Malawi mukhoza kuchitika zinthu zoopsa makamaka ku mbali imeneyi ya Likhubula Forest. Musamale kwambiri, musamale. Ndipo inuyo akubanja la kwa Sauli Chonde, chonde musalole che Muchopwi kapena kugwirizana ndi ganizo lawo lokuti akapange mapemphero ku Likhubula forest. Inu ngati mukufuna kukonza mapemphero konzani mapemphero a pa banja panu. Kaapangeni kwanu. Uyo ku Mulanje uko mukapange mapemphero anu osakhala musatire pologalamu ya che Muchopwi. Che Muchopwi ni munthu wodabwisa kwambiri, munthu amene ma ine sinambe naonapo mu history ya ma headmasters munthu wodabwisa ngati ameneyi chifukwa headmaster amayenera azikondedwa koma awawa ndi headmaster wodedwa ndi wina aliyense aliyense sakuwafuna pa sukulu imeneyi leroli ati akufuna akhalenso PEA kodi ngati azuza anthu ali headmaster kuli bwanji akakhala PEA ndiye kuti azazuza masukulu angati Chenjezo la inu akubanja chonde musakhale nawo mu gulu lokonza mapemphero okapangira kuja kumatchedwa ku likhubula forest kumene kunali kokhwitima kumene anachita suspend search ya njinga ya moto lero akufuna ati akapangeko mapemphero a che muchopwi che muchopwi che muchopwi samalirani chiseko chikapana chapana basi bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from njedza village T/A mabuka box 76 mulanje malawi southern africa